Seo Reykjavik na hÍoslainne, tír ar lonnaigh na Lochlannaigh inti sa 9ú haois. Ach tá scéal eile ar fad ag baint leis an áit seo, scéal a bhaineann linne mar Éireannaigh fosta. Baineann fíorscéal na hÍoslainne linne, ní leis na Lochlannaigh. agus leis an dóigh ar chuir muidinne fúinne anseo ar dtús. agus mar a chuidigh muid le náisiún na hÍoslainne an lae inniu a chruthú. Welcome to Reykjavik! Baineann an scéal s'againne le trádáil na sclábhaithe, le manaigh,

as mosaics of the chromosomes of your ancestors. Seo iarthar Dhún na nGall, mo bhaile-sa. Tá mo theaghlach ina gcónaí san áit iargulta seo le fada an lá. Muidinne Clann Uí Mhaonaigh agus as Gaoth Dobhair muid. Fuair mé amach le goirid gur chreach na Lochlannaigh cuid den chósta anseo thiar sa 9ú haois. Chreach siad suas síos cósta an oirthir fosta, chomh fada ó dheas le Loch Garman agus fhad le Corcaigh agus Baile Átha Cliath.
Is ón Íoslainn a tháinig dream amháin de na Lochlannaigh a d'ionsaigh Éire. Instear domh gur thóg siad daoine mar chuid den taisce a thug siad leo.
Ba chuid thábhachtach iad na daoine seo i margadh rafar sclábhaíochta. Deirtear gur phós cuid de na bansclábhaithe isteach i dteaghlaigh Lochlannacha na hÍoslainne. Más fíor gur phós, ba cheart go mbeadh ár lorg le feiceáilt ar ghéinte na hÍoslainne inniu. Cuirfidh mé an teoiric seo faoi scrúdú. D'iarr mé ar cheathrar cairde de mo chuid ón taobh seo de Thír Chonaill samplaí dena gcuid DNA a thabhairt domh. Chruinnigh mé cúig shampla eile ó mhná as Ard Mhacha fosta mar go bhfuil sé scríofa in Annála Uladh gur tógadh corradh agus seacht gcéad duine as Ard Mhacha sa bhliain 895 AD. Tá mo chuid dna féin ar tí dhul isteach le dna mo chairde le go bhfeicfidh siad an bhfuil nasc géiniteach ann ar chor ar bith idir na hÍoslannaigh agus muidinne in Éirinn.
Mise mé féin a thabharfas na samplaí seo dna liom go Reykjavik, príomhchathair na hÍoslainne. Níl áit ar bith níos fearr leis an teoiric seo a chur faoi scrúdú, sé sin an gaol géiniteach idir Éire agus an Íoslainn, ná anseo i Reykjavik, baile Decode Genetics. Ceannródaí an domhain sa ghéineolaíocht. Glacfaidh sé ceithre lá do na géineolaithe mo chuid samplaí dna a scrúdú. Idir an dá linn, foghlaimeoidh mé níos mó faoin nasc seo idir Éire agus an Íoslainn. Ar nós na hÉireann, tá cultúr na ndaoine anseo san Íoslainn ar cheann de na cinn is saibhre ar domhan.

Cérbh iad na manaigh Éireannacha seo a lonnaigh san Íoslainn mar sin? Cá has a dtáinig siad agus cad é mar a tharla chomh fada sin as baile iad? Is saineolaí ar aimsir na Lochlannach in Éirinn é Donnchadh Ó Corráin. Bhuail mé leis ar shuíomh Mhainistir Naondroma deas go leor don Chomar i gContae an Dúin.

a bheadh sa tSeana-Ghaelainn air, agus tá an tuairisc atá in Iomramh Bhréanainn, Navigatio Sancti Brendani, agus an cur síos atá ag Dícuil, deir sé go ndeachaigh lucht loinge ó Éirinn de mhanaigh go dtí an Íoslainn. Bhí Dícuil ag scríobh sa bhliain 820, agus deir sé go bhfuair sé an tuairisc tríocha bliain roimis sin. agus b'fhéidir gur ghabhadar ann, abair, i 790 nó 792. Agus cárb as iad ar fad na manaigh seo a chuaigh inti? Buille fé thuairim go dtánadar ó oileán Í agus ón dtuaisceart. An tarna cur síos atá againn tá sé in Iomramh Bhréanainn. Agus tá dhá rud in Iomramh Bhréanainn a chruthaíonn go rabhadar san Íoslainn. Bolcáin. Mar tá 'fhios agat an áit go bhfuil, tá an Íoslainn féin i lár an droma farraige go dtagann an dá phláta le chéile. Anois, tá cur síos ansan ar oileán dá dhéanamh go bolcánach agus tá sé sin ráite Tá an cur síos eolaíochtúil, ní thuigeadar gurb é an, gurb é ifreann a bhí thíos ann, gan amhras, agus bhí na mealla móra ag titim amach agus tine agus eile. Agus an cur síos san, ní fhéadfaí go mbeadh ach go mbeadh sé i ngar don Íoslainn. Agus ansan tá cur síos ar an bholcáin in oir-dheisceart na hÍoslainne agus tá cur síos ar gur scéigh sé. agus chuaigh manach amháin as, glan as a mheabhair agus mheasadar gur sciob an diabhal é agus gurb é Ifreann, tinte Ifrinn a bhí le feiscint. Ní haon chur i gcéill é ach cur síos ar loingseoireacht timpeall na hÍoslainne in Iomramh Bhréanainn. Agus tá a chruthú san, is dóigh liom, le fáil sna daoine a chuaigh go dtí sna Scigirí. Mar bhí na hÉireannaigh sna Scigirí, sna Faeroes. Sea.
agus bhíodar ann ar a laghad céad bliain roim ocht gcéad fiche, seacht gcéad fiche bhíodar ann agus deir an an cur síos orthu gur gur ghlanadar amach as an áit mar nuair a tháinig na fir phágánta chúthu ná rabhadar sásta bheith ag maireachtaint in aon oileán leothu. agus na fir págánta sin na Lochlannaigh. Agus do chuadar, d'imíodar, deir an tuairisc. Ach mar sin féin tá sé le braistint go raibh, ná raibh briseadh ann. Tá focail Ghaeilge sa teanga agus spáineann sé sin, is dóigh liom, gur fhan na searbhóntaithe, b'fhéidir gur imigh na fir naofa ach d'fhan na searbhóntaithe Gaelacha, a bhí acu agus gurb iad súd a thug ar aghaidh na focail Gaeilge isteach sa teangain. Agus mar sin bhí sin ar an bhealach go dtí'n Íoslainn comh maith agus do bharúil an dtug na manaigh searbhóntaí na hÍoslainne? Bhuel níl fhios againn. Níl fhios againn conas mar a bhí san Íoslainn ach le Iomramh Bhréanainn a léamh go cruinn, rithfeadh sé leat

Bheadh feidhm ort a dhul go dtí an Íoslainn le blaiseadh a fháil mar a chuir na manaigh uaidh na.